nkhani ya chipulumutso cha munthu si nkhani yoyenera kuyitenga moyesa ichitu nchifukwa chake mpingo wa kaphiri sda ku lilongwe ukuyitana nonse ku msonkhano wa chitsitsimutso wa masabata atatu kuyambira pa 10 septemba mpaka pa 30 septemba 2023 omwe udzikachitikira pa chaza msozi ground madzulo aliwonse kuyambira 5 o'clock mutu wa msonkhano umenewu chipulumutso simasewera afilipi 2 verse 12 ndipo mlaliki mu msonkhano umenewu ndi evangelist resa mponda kudzikakhalanso nyimbo za uthenga wabwino maphunziro azathanzi ndi zina zambiri anthu ozungulira chaza msozi ground ndi inu ena nonse tidzikakumana kumeneku pamene tikusendeza chifupi ndi chipulumutso chathu

moni abwenzi madzulo ano amen mumve kulandiridwa madzulo ano Eh, tikudziwa kuti zilipo zambiri zochitika kunjaku koma kupatulira nthawi yanu ku utumiki umbya chalidzeni amen Eh, pamene tikuyamba ndiapempha azimayi athu ali kutsogolowa atipatsire nyimbo yapadera kutino eh, kenako mtumiki wathu atipatsire uthenga wathu wamadzulo ano day 2 ya msonkhano wathu koma mwina asamayimba azimayiwa tiyeni titseke maso tipemphere mukwezeke ndikulemekezeka yehova tena madzulo chifukwa ndinu mulungu wabwino amene chifundo chanu chikondi chanu chimanka muyaya yehova tikusowani mukhale nafe m'zonse mutitsogolere inu nokha muonekere munthu ayi khalani nafe tilakitseni mwa yesu khristu ambuye wathu amen

mulungu ndi wabwino ndipo nthawi zonse amen amen tsopano ndi nthawi yakuti mlaliki wathu ayime atilankhule yehova atilankhule tione chiuta akukhudza miyoyo yathu mwapadera. Ndipemphe ana inu mukhale chete mu nthawi imeneyi kutino timvetsere kalikonse ziyaze m'makutu mwathu. Ndikuona kumanzere kwangaku talemekezekanso ndi mafumu athu mumve kulandiridwa mwapadera yehova akudalitseni amen chipulumutso Ah, mwachokapo nthawi yomweyi ndikulandireni inde ku tsiku lachiwiri la msonkhano wathu umene ndithu ukuchitika pano pa chadza ground ndikulandireni anyamata ndi atsikana azimayi ndi azibambo mwapaderanso ndilandire ndikuthokoza mafumu athu amene tidatha kukhala limodzi dzulo mwachionanso chopambana kuti tikhale limodzi lero mumve kuti mwalandiridwa musayiwale moni wathu tikumanena kuti monga mutu wa msonkhano umenewu tikunena kuti chipulumutso simasewera chipulumutso simasewera ndipo pa filipi chapter 2 verse 12 akunena kuti Gwirani ntchito yake ya chipulumutso chanu ndi mantha ndi kunthunthumira. Chipulumutso chikanakhala chinthu chophweka ndi chinthu chopepuka, sizinakafika ponena kuti Paulo atatha kuona ulendo wa Chikhristu akafike ponena kuti tikamapanga za chipulumutso tipange komatu ndi mantha komanso ndi kunthunthumira, kusonyeza kuti nkhaniyi si yamasewera. ndiye tikunena kuti chipulumutso simasewera pa chifukwa chimenecho munthu ofuna chipulumutso akhale nalo khama komanso munthu ameneyu akhale ndi mtima wopirira komanso nthawi zonse munthu ameneyu aziganiza ndiye moni wathu dzulo unavuta ndikhulupirira kuti lero suvuta iyayi ndikanena kuti koyamba chipulumutso muyankha kuti simasewera Kachiwiri, chipulumutso chimafuna khama. Kachitatu, chipulumutso chimafuna kupirira. Kachiforo, chipulumutso chimafuna kuganiza. Kachifaifi, chipulumutso Amen. Dzulo ndidanena chonchi ndimati ndikanena chipulumutso woyamba munena kuti simasewera, podzanena chipulumutso wachiwiri mumayankhanso kuti simasewera. Ayi, musayankhe choncho iyayi, muyankhe monga mmene ndaneneramo. Ndiye tatiyeni tiyese tsopano chipulumutso chipulumutso Ah, zikuvuta zikuvuta ayankhe ndi atsogoleriwa kuti mwina timvane eti nde inu musayankhe ayankhe iwowa chipulumutso simasewera chipulumutso wamvetsera bwino ndani ine ine ayi wamkulu wamvetsera bwino ndani ine Eh, amayi tabwerani mudzayankhe ndi kanthawi kochepa chabe basi kuti tikamachoka pano tikhale titamva tikudziwa kunena kuti chipulumutso simasewera ndayankha ndati angawa chipulumutso simasewera chipulumutso chimafuna khama chipulumutso chimafuna kupirira chipulumutso chimafuna kuganiza chipulumutso amen Very good, very good, very good. Nkhani yaketu ndi imeneyo ndithu kunena kuti chipulumutso simasewera ndiye ndikhulupirira kuti tamva tsopano moni yake adzikhala ameneyo tsiku ndi tsiku chipulumutso chipulumutso chimafuna khama chipulumutso chipulumutso chipulumutso amen pamenepo ndiye mwayankha bwino kwabasi ambuye akudalitseni. Phunzilo lathu limene tinali nalo dzulo timagawana pa mutu onena kuti chibwana cha dziko lapansi, chibwana cha dziko lapansi. Pamene tinawerenga nthano ina imene imapezeka m'2 Mafumu imene amafotokoza kunena kuti inali nyengo ndi nthawi imene ndithu mfumu ya ku Asuri inatenga ana a Israeli kuwachotsa kwawo ndi kuwapititsa ku Asuri kapena kuti ku Siriya. Ndipo kumene kumakhala ana Israeli, kunakhala kwa bwinja kopanda anthu. Ndiye mfumu ya Asuri inakatenga anthu a mitundu yosiyanasiyana, anthu a ku Babulo, anthu a ku Hava osiyanasiyana, kukawasiya kumene ana Israeli ankakhala. Ndiye akunena kuti anthu amenewa atafika kumalo kumeneku, kumalo achilendo anangoona ngati kuti malowa atola akhoza kumapanga chimene akufuna komatu khalidwe ili limene anapanga lokhala ngati malowa atola ndikumapanga zimene akufuna silinathe bwino chifukwa yehova anakwiya nayamba kuwatumizira mikango imene inayamba kupha ena a iwo kufikirana kuti anadziwa ndi kuzindikira kunena kuti mavuto amenewatu adza chifukwa chonena kuti sitikuopa mulungu mwini wake wa malowa ndiye timanena kuti ndi chibwana ndi masewera kumakhala mmoyo okhala ngati kuti dzikoli tinatola kumakhala mmoyo okhala ngati kuti ifeyo moyowu ifeyo thupili tinatola tikhonza kumachita zimene tikufuna ayi dzikoli mudziwu delali ifeyo moyo wathu komanso thupi lathu lili ndi mwini wake Yehova, ndipo Yehova amasamala china chilichonse chochitika pakati pa anthu. Pa chifukwa chimenecho munthu akuyenera kukhala m'moyo ozindikira kunena kuti kunja kuno kuli Mulungu, ndiye akhale moyenerera osati mwachisawawa. Limenelo linali phunziro la dzulo. Lero tsiku lachiwiri la msonkhano wathu tigawana pa mutu onena kuti Mulungu owona, Mulungu owona. Ndithu tidatha kupeza dzulo kunena kuti ndi zoonadi chilengedwe chimasonyeza kunena kuti kunja kuno kuli Mulungu. Lero tifuna tione kunena kuti Mulungu owona ndi utiyo, nanga ndi chifukwa cha chani? ameneyo ali mulungu oona ndithu ku dziko lapansi kuli milungu yosiyanasiyana imene anthu amayikhulupirira kuyilambira ndi kuyipembedza ndi kuyitsatira koma kodi yonseyo ingakhaledi kuti ndi milungu yoona zingakhale kuti ndi zotheka kuti tidatha kupeza dzulo kuti kuli mulungu zonse zotchedwa mulungu ku dziko lapansi ndi milungudi ndiye phunziro la lero tiyang'ana chimenecho. Alipo anthu amene amapembedza milungu imene imayimiridwa ndi zifaniziro zosiyanasiyana kuno ku dziko lapansi. Ena amapembedza milungu imene imayimiridwa ndi ng'ombe, ena imene imayimiridwa ndi njoka, ena imene imayimiridwa ndi njovu. namakhala m'moyo wao kunena kuti inde kunja kuno kuli mulungu koma ndipo mulungu ameneyo ndi njoka imeneyi kapena kunena kuti ndi njovu imeneyi kapena ndi ng'ombe imeneyi zosema zosiyanasiyana zimene anthu amazipembedza ndi kuzikhulupirira kuti ndi milungu. Nthawi zinanso, makamaka anthu akale, pakapezeka pakati pawo munthu wanzeru kwambiri, munthu wamphamvu kwambiri, munthu wopambana kwambiri, kumapeto kwake munthu ameneyo amasanduka mulungu ndi kuyamba kumampembedza ndi kumamtsatira. koma kodi imeneyi ndi milungu imene ingakhale kuti tayipeza dzulo kuti ndiye mwini wake wa chilengedwe ndi mwini zonse kodi pa milungu yonse ya pa dziko lapansi mulungu owona ndi uti kuwerenga yeremiya chapter 10 verse 10 akunena kuti koma yehova ndiye mulungu woona ndiye mulungu wamoyo mfumu yamuyaya pa mkwiyo wake dziko lapansi lidzanthunthumira ndi amitundu sangapirire ukali wake yeremiya chapter 10 verse 10 akunena kuti titatha kuona za milungu yosiyanasiyana titatha kumva za mbiri ya milungu yosiyanasiyana akunena kuti komatu ngati pali mulungu woona ngati pali mulungu weniwenidi ameneyotu ndi yehova chifukwa yehova ndiye mulungu woona inde ndiye mulungu wamoyo komanso yehova si mulungu wokhalako lero kenako mawa kenako nkuja kulibe ayi yehova ndiye mulungu woona ndiye mulungu wamoyo komanso ndi mulungu wamuyaya ndipo akunena kuti si mulungutu amene amakhala chifaniziro cha anthu kapena kuti ongokhala woganizira chabe kuti kuli Mulungu wotere wotere ayi, ndi Mulungu wamoyo, ndipo Mulunguyu ndi wochitachita, ndipo akunena kuti pa mkwiyo wake dziko lapansi limanthunthumira, ndipo pa mkwiyo wake amitundu amaopa. Si Yehova wonena kuti mukhoza kumangokambirana monga nkhani, monga nthano chabe ayi, ndi wamoyo ndipo ndi wochitachita, ndipo akachita chinthu dziko lapansi limadziwanso kuti pakuti pachitika china chake koma yehova ndiye mulungu woona ndiye mulungu wamoyo vesi 11 muzitero nayo milungu imene sinalenga miyamba ndi dziko lapansi iyo idzatha ku dziko lapansi ndi pansi pa miyambayo mawu akunena kuti yankhulani ndi milungu ya dziko lapansi imene anthu amayikhulupirira imene anthu amayiopa imene anthu amayidalira naomaona kuti tikamati milungu ndi imeneyi koma yehova akunena kuti milungu yonse imene imamveka ndi kudziwika pa dziko lapansi ndi milungu yapansi pompano ndipo pakudzatha dziko lapansi milungu yonseyo idzatheranso kumodzi inde milungu ya mafano imene anthu amakhulupirira naomayitsatira naomayilambira idzatha mu nthawi imene dziko lapansi lidzatha inde milungu yosiyanasiyana yooneka ndi yosaoneka imene anthu amayilambira ndi kuyitsatira idzatha mu nthawi imene dziko lapansi lidzatha koma yehova adzakhalapobe mpaka muyaya chifukwa iye ndiye mulungu wa muyaya yesaya yesaya 45 verse 12 akunena kuti ine ndalenga dziko lapansi ndalengamo munthu ine ngakhale manja anga ndafunyulula kumwamba ndi zonse za mmenemo ndinazilamulira ndine yehova akupitiriza kudzera kuyankhula kwa mneneri yesaya kunena kuti mukamaliona dziko lapansi mukamamuona munthu munthuyo ndinamulenga ndine mukamaliona dziko lapansi dzikoli ndinalenga ndine mukamaona zonse zimene mukuziona sizinangobwera monga mwangozi monga amene taonera dzulo amene analenga zimenezi Amene anapanga zimenezi ndi ineyo Yehova Mulungu wakumwamba. Yeremiya 10 verse 12 mpaka 13 akunena kuti iye analenga dziko lapansi ndi mphamvu yake, nakhazikitsa dziko lapansi ndi nzeru yake, nayala thambo ndi kuzindikira kwake polankhula iye pali unyinji wa madzi mmwamba ndipo akweretsa nkhungu ku malekezero a dziko lapansi alenga mphezi idzetse mvula natulutsa mphepo zosungiramo akupitiriza kukamba za zimene mulungu wakumwamba anachita kupitiliza kukamba za zimene Mulungu amacita monga Namalenga. Ndiye amene analenga dziko lapansi, ndipo dzikoli analilenga mosathandizana ndi wina ayi, koma mwa mphamvu yake komanso nzelu yake. Ndipo Mulungu wa kumwamba ndiye amene amalenga mvula, ndipo Mulungu wa kumwamba ndiye amene amalenga mphepo. Poyankhula iye, polamulila iye, zimacitika ndipo zimatheka mvula kupezeka, mvula ndi kumagwa. inde ku dziko lapansi chimene mulungu akuchita mbuku imene la yesaya mavesi amene tawerengawa ndikupanga claim ownership kapena kuti kunena kuyankhula kunena kuti mukusinkhasinkha mukulingalira kuti kodi mwini wake wachilengedwe ali kuti Kodi mwini wake wa munthu ali kuti? Mwini wake wa nyanja ali kuti? Mwini wake wa zonse ali kuti? Yehova monga mwini wake akupanga claim chilengedwe, akuyankhula ndi kunena kuti munthu ndinamulenga ndine, zamulengalenga ndinazilenga ndine, mvula ndimalenga ndine, mitambo imene mmayiona ndinalenga ndine. Zosavuta kukhulupirira kunena kuti ndiyedi amene analenga komanso zosavuta kuletsa kuti sindinu chifukwa pamene zinthu zinkalengedwa inu ndi ine kunalibeko kotero uwu ukhoza kukhala umboni wonena kuti munthu akhoza kukhulupirira kapena ayi chifukwa chake yehova akupitiriza kuyankhula kunena kuti iye monga yehova Atatha kunena, Ndiye analenga munthu, Ndiye analenga chilengedwe, akupitiriza kukamba ndi kufotokoza za ukulu wake ndi mphamvu yake yoposa milungu yonse ya pa dziko lapansi. Yesaya 46 verse 9 mpaka 10 akuti, kumbukirani zinthu zoyamba zakale, kuti ine ndine Mulungu ndipo palibenso wina, akunena kuti tikumbukire njira zakale kunena kuti tikamakamba za yehova tikamakamba za mulungu wakumwamba inde mulungu wa israeli kapena kuti mulungu amene ana a israeli amakhulupirira iyeyo ndi mulungu woona ndipo ndi yekhayo ndipo popanda yehovayo palibenso mulungu wina ndipo palibenso wina wofanana ndi ine ndilalikira za chimaliziro kuyambira pachiyambi akunena kuti ine ndikusiyana ndi milungu ina ndinatha kukuwuzani kunena kuti munthu amene mumamuona wolengedwa modabwitsa ndinamulenga ndine kumwamba ndinalenga ndine pansi ndinalenga ndine mphamvu zanga ndi nzeru zanga sizimathera pomwepo iyayi palinso chinthu china monga mulungu ndimatha kupanga Ndimatha kulamulira, kapena kuti kukamba, kufotokoza za chimaliziro cha chinthu, inde, chinthucho ngakhale chili pachiyambi, inde, chinthucho ngakhale chili mkatikati mochitika. Ine Yehova ndili nako kuthekera, ndili nayo mphamvu yokwanitsa kukamba zinthu ngati zimenezo. Ndikuyambira nthawi zakale ndinena zinthu zimene sizinachitidwe, ndikunena uphungu wanga udzakhala ndipo ndidzachita zofuna zanga zonse. Akunena kuti Yehova ali nayo mphamvu ndi kuthekera kodziwa zinthu za mtsogolo, kofotokoza zinthu za mtsogolo, konena zinthu za mtsogolo, indetu osati mongopenekera kapena kuyiwerenga bwino nyengo, kuziona bwino mmene zinthu zikuyendera ndi kufotokoza kunena kuti mmene zililimu ndikuganizira kuti chaka chamawa kukhala njala njalayo ndikubweradi ayi nkhani yake osati ngati imeneyo koma kukamba za zinthu kufotokoza za zinthu zimene munthu sangapenekere zimene munthu sangadziwe zimene munthu mwawambawamba sangadziwe kuti zikhoza kuchitika koma yehova ali nayo mphamvu ndi kuthekera kofotokoza zinthu zimenezi ngati pali chinthu chopambana pa dziko lapansi chimene sichingayesedwe wambawamba inde ndi milungu ya pa dziko lapansi ndicho kudziwa zinthu za mtsogolo ndicho kufotokoza zinthu za mtsogolo azanyengo amatha kunena kunena kuti mawa kukhala mvula mawa kukhala mitambo ndikuchitikadi malingana ndi mmene anawerengera mmene nyengo zimayendera chifukwa amaona mmene mphepo ikuyendera lero apa mawa ndiye kuti zikhoza kudzakhala chonchi amenewo amanena za mawa pakuwerenga nyengo ya tsiku limenelo inde azaumoyo amatha kunena kunena kuti kubwera matenda akuti pouona moyo mmene ukuyendera masiku amenewo inde azachitetezonso amatha kuthekera kukamba za mtsogolo koma osati monga mokhala nayo mphamvu yodziwa zinthu za mtsogolo koma kungokwanitsa chabe kuona mmene zinthu zikuyendera mu tsiku limenelo koma yehova ali nayo mphamvu ndi kuthekera imene dziko lapansi singakhale nayo imene ikumusiyanitsa ndi milungu ya dziko lapansi kunena kuti amatha kuona ndi kudziwa za mtsogolo zimene wina aliyense sangathe kukamba ndipo tikamaona buku lopatulika baibulo Alipo maulosi angapo osiyanasiyana amene munthu wamba sanakatha kudziwa kapena kulota kapena kupenekera kuti izi zidzachitika, ndipo ndikuchokera mu zinthu ngati zimenezi timayenera kudziwa ndi kuzindikiradi kuti Mulungu uyu sakufanana ndi milungu ya dziko lapansi, chifukwa ali nako kuthekera kodziwa inde zinthu za mtsogolo. tikanagawana maulosi ambiri tigawana ulosi umodzi umene yehova anaupereka ku dziko lapansi ulosi ndithu wa mfumu ina ya medi ndi perisi ulosi wa koresi kuwerenga yesaya chapter 44 verse 26 mpaka 28 Yesaya chapter 44 verse 26 mpaka 28. Buku ili la mneneri Yesaya linalembedwa mu zaka za 800 BC kukafika 700 BC. Mbiri yathu tikamawerenga timayambira mu chaka chimene Yesu Khristu anabadwa, kuchoka nthawi imene Yesu Khristu anabadwa kumabwera kuno imatchedwa kuti A.D. Kuchoka nthawi imene Yesu Khristu anabadwa kumabwerera m'mbuyo imatchedwa kuti B.C. Kotero chifukwa chake mwamva ndikunena kuti Yesaya analembedwa mu zaka za 800 B.C. kukafika 700 B.C. Sinatchule kuti 700 kukafika 800 ndidzafotokoza bwino maphunziro ena kutsogoloku ndiye buku limeneli la mneneri yesaya linalembedwa mu zaka za 800 bc kukafika 700 bc ndiye pa yesaya chapter 44 verse 26 mpaka 28 kukafikanso yesaya chapter 45 pali ulosi umene yehova mu chaka chimenechi pofika mu chaka chimenechi cha 700 bc Anayankhula Yehova motere, Yesaya chapter 44 verse 26 mpaka 28 akuti, ndine amene ndilimbitsa mawu a mtumiki wanga. Yehova akunena kuti ine Yehova ndikayankhula ndikumpatsa munthu uthenga, ndikumpatsa mneneri uthenga, akaunena uthenga kuti Yehova akuti ineyo Yehova ndi amene ndimakwaniritsa mawu amenewo. kuchita uphungu wa amithenga anga ndi kunena za yerusalemu adzakhalamo anthu ndi za midzi ya yuda idzamangidwa apa yehova akunena kuti ndikufuna ndikambe za nkhani ina kunena kuti idzafika nyengo ndi nthawi imene yerusalemu mudzakhalamo anthu ndipo mizinda ya yuda idzamangidwa ngati akuti mudzakhalamo anthu ndiye kuti idzafika nyengo ndi nthawi imene sikudzakhalamo anthu koma mudzafunika mukhalemo anthu ngati akunena kuti adzamanganso midzi ya yuda ndekuti idzafika nyengo ndi nthawi midzi ya yuda idzawonongeka komano idzamangidwanso nde yehova akunena kuti muchochitika ichi ndi kunena za yerusalemu ndipo ndidzautsa malo abwinja ake idzafika nyengo ndi nthawi yerusalemu adzakhala wabwinja koma ndidzamudzutsanso ndine amene nditi kwa nyanja yakuya iphwa ndipo ndidzaumitsa nyanja zako ndi kunena za koresi akunena kuti ine ndine yehova amene ndimaumitsa nyanja zakuya ndipo ndidzaumitsa nyanja zako ndipo pokamba ichi ine yehova Ndikunena za Koresi. Iye ndiye m'busa wanga ndipo adzachita zofuna zanga zonse. Ndi kunena za Yerusalemu, adzamangidwa ndi kwa Kachisi maziko ako adzaikidwa. Mu Yesaya chapter 44 verse 28 verse 26 mpaka 28, kenako kulowa mu Yesaya chapter 45 mulungu wakumwamba akufotokoza za nyengo ndi nthawi koma mu zaka zimenezi za 700 bc iyitu inali nthawi yonena kuti kunalibeko chizindikiro china chilichonse kuti zimene yehova amakamba ndi kufotokoza zingadzachitike inali nyengo ndi nthawi imene ku israeli ngakhale ku yuda kunali mtendere Inali nthawi imene ku Isiraeli ngakhale ku Yuda kunali midzi yomangidwa yabwinobwino. Inali nyengo ndi nthawi imene ku Isiraeli ngakhale ku Yuda kunali mtendere ndipo anthu amakhala bwinobwino. Koma Yehova akukamba za chochitika china kuti idzafika nyengo ndi nthawi mizinda ya Yerusalemu, inde midzi ya Yuda idzawonongedwa. Inde muno mu Yerusalemu, inde muno mu Isiraeli mudzasanduka inde malo abwinja. Komano ndidzamanganso ndipo ndidzabweretsamonso anthu kudzakhala mmenemu. Ndipo pa Yesaya chapter 45 verse 1 mpaka 6 kena 13 Yehova akunena kuti atero Yehova kwa wodzozedwa wake kwa Koresi amene dzanja lake lamanja ndaligwiritsa kuti agonjetse mitundu ya anthu pamaso pake ndipo ndidzamasula mchuuno mwa mafumu atsegule zitseko pamaso pake ndi zipata sizidzatsekedwa ndidzakutsogolera ndidzakutsogolera ndi kusalaza pokakala ndidzathyolathyola zitseko za mkuwa ndi kudula pakati akapichi achitsulo ndipo ndidzakupatsa iwe chuma cha mumdima ndi zolemera zobisika za m'malo aseri kuti iwe udziwe kuti ine ndine yehova amene ndikuyitana iwe dzina lako ndine mulungu wa Ye- ndine mulungu wa israeli ndakuyitana iwe dzina lako chifukwa cha yakobo mtumiki wanga ndi israeli wosankhidwa ndi Israeli wosankhidwa wanga ndakuonjezera dzina, ngakhale iwe sunandidziwa ine. Ine ndine ine ndine Yehova, ndipo palibe winanso. Popanda ine palibe Mulungu. Ndidzamanga, ndidzakumanga mchuuno ngakhale sunandidziwa, kuti anthu akadziwe kuchokera kumatulukiro a dzuwa ndi kumadzulo kuti palibe wina popanda ine ine ndine yehova palibe winanso ine ndautsa koresi mchilungamo ndipo adzalungamitsa njira zake zonse iye adzamanga mudzi wanga nadzaleka amndende anga anke mwaufulu wosati ndi mtengo ndi mtengo kapena mphotho ati yehova wamakamu nthawi imene yerusalemu anthu ake adzachotsedwa imene yerusalemu adzakhala wabwinja koma ine yehova mu chaka chimenechi cha 700 bc yehova akunena kuti ndautsa mtumiki wanga ndautsa mbusa wanga koresi ndipo koresi ameneyu ndi amene adzamasula ana a israeli ku ndende yawo ndipo koresi ameneyu ndi amene adzamenya nkhondo kufikana kuti Midzi ya Yuda idzamangidwanso kufikana kuti Aisraeli adzabwereranso kukakhala kwawo. Ichi chinali chaka cha 700 BC mene Yehova kudzera mwa mneneri Yesaya kudzera mwa mneneri Yesaya anapereka ulosi umenewu ndipo tikapita mu mbiri ya dziko lapansi zinachitikadi kunena kuti kunabwera mtsogoleri wina ku dziko lapansi amenedi dzina lake linali koresi kapena kuti muchizungu sailasi ndipo pamene yehova amapereka uthenga kwa mneneri yesaya ananena kuti ndachita kukutchula dzina kuti iwe ndiwe koresi kapena kuti sailasi koma yehova pamene ankapereka ulosiwu pamene ankatchula kunena kuti kudzabwera wina kutsogolo olamulira wamphamvu amene adzamasula israeli inalitu nthawi yakalekale pakupita kwa nthawi inafikadi nyengo ndi nthawi imene munthu wotchedwadi koresi kapena kuti sairasi anabadwadi ku dziko lapansi ndipo sairasi ameneyi anabadwa mu chaka cha 580 bc mukachotsera zakazo pa 700 ndekuti ndi zaka 120 munjira ina yehova anadziwa ndi kupereka ulosi kunena kuti ifika tsiku ndi nyengo imene ndithu kudzabadwa munthu ku dziko lapansi ndipo munthu ameneyu adzakhala dzina lake sairasi palibe munthu ku dziko lapansi amene akanapenekera kapena kungolota zokhudza munthu amene amatchedwa kuti sairasi ndipo munthudi anabadwa wotchedwa sairasi ku dziko limeneli dziko la irani ndipo anamwalira mu chaka cha 529 bc uko ku asia ndipo tikawerenga mbiri ya dziko lapansi imafotokoza momveka bwino Inalipo nyengo ndi nthawi imene Mfumu Nebukadinezara wa mu Babulo anapitadi ku Isiraeli, anapitadi ku Yuda, ndipo atapita ku Yuda anakagwira Aisiraeli onse ku ukapolo, napita nawo ku ukapolo ku Babulo, ndipo ku Isiraeli, inde ku midzi ya Yuda kunakhaladi pabwinja ndi kopanda anthu ndipo mmene asilikali a mfumu nebukadinezara ankachoka ku israeli anawonongadi midzi ya yuda monga yehova ananenera inafikadi nyengo ndi nthawi aisraeli atapita ku ukapolo ku babulo malo awo ku israeli kunakhala pabwinja ndipo kunalibe chiyembekezo china chilichonse kuti aisraeli angathe kutuluka ku ukapolo umenewu ndipo mmene ankachoka asilikali amenewa anaononga kachiswa kalero komanso anaononga makoma a yerusalemu monga mmene yehova ananenera koma popita nyengo popita nthawi sailasi atabadwa sailasi atakula inafika nyengo ndi nthawi adanyamuka ndi asilikali ake nazungulira mzinda wa Babulo, mzinda umene unali wamphamvu ndipo unamangidwa ndi chitetezo chachikulu, monena kuti sanakakwanitsayi kulowa mu mzinda wa Babulo ndi kumenyana ndi Ababulo, inde kuti alanditse ana Israeli. Koma Yehova ananena kunena kuti Mtumiki wake uyu Sailasi, kapena kuti Koresi, amene anamgwiriziza, adzampatsa mphamvu ndi kuthekera konena kuti ngakhale mageti achitsulo adzamasula. Yehova anamgwiritsa ntchito Sailasi uyu, ndipo Sailasi mwa nzeru zake anapanga mtsinje umene unalowa mu Babulo ndi kukatulukira uko kuupatutsira mbali ina, ndipo panapezeka kuti pali malo tsopano onena kuti angathe kulowa inde mu mzinda umene wa babulo palibetu munthu amene mu nthawi imeneyo ankaganizira kunena kuti babulo angagwe babulo angamenyedwe nkhondo sizinachitiketu mwawamba ndi mkono wa yehova mulungu pofuna kukwaniritsa mawu ake sizinakatheka babulo kugwa koma yehova zaka 100 zambuyozo anali atayankhula kunena kuti ndithu ndidzamasula aisraeli am'ndende koma pogwiritsa ntchito inde koresi ndi akunena kuti musiku umenewu sailasi kapena kuti koresi anapatutsa mtsinje wa babulo umene umaperekera madzi mtsinje wa firate umene umaperekera madzi ku babulo ndipo ataupatutsa panapezeka mpata wonena kuti angathe kulowa kukamenyana inde ndi asilikali a mu Babulo. Tsoka ilo komanso monga mwa mawu a Yehova kuti akwaniritsidwe ndi tsiku lomwelo limene mukawerenga buku la Danieli akunena kuti Belisezara anakonza phwando ndipo anali akudyerera akumwerera analibe mantha ena aliwonse ngakhale amadziwa kuti kunja kwa mzinda kuli asilikali, anadziwa kunena kuti tili ndi chitetezo chokwanira, palibe chimene chingamachitike, tiyeni tizidyerera. Ali mkati mwa phwando ndi kusangalala, ndi pamene tsopano anangoona kuti Sailasi ndi asilikali ake tsopano alowa mu mzinda wa Babulo nawatsira nkhondo, ndipo ndi mu usiku umenewu umene chala cha Yehova chinalemba pa khoma mene mene tekelu fasi ufumu wanu wayesedwa ndipo waperewera. Ndipo Mulungu wakumwamba anakwaniritsa ulosi uwu umene anaupereka m'buku la Yesaya pa Yesaya chapter 45 okhudza Koresi, komatu zaka 100 mbuyomo zisanachitike zinthu zimenezi sizinakatheka mu njira ina iliyonseyo mwa nzeru za dziko lapansi, sizinakatheka mu njira ina iliyonseyo mwa kudziwa kwa dziko lapansi, mwa kupenekera kwa dziko lapansi. kuti munthu akanadziwa kunena kuti zaka za mtsogolo zikubwerazo israeli adzatengedwa ukapolo ndipo malo ake adzakhala abwinja ndipo adzapezeka wina amene adzampulumutsa ndipo mpulumutsayo adzakhala dzina lake sairasi ayi sizinakatheka koma ndi yehova zinatheka ndipo nkhani imeneyo ndayisankha chifukwa ili nawo umboni ochokera m'baibulo monga tawerenga komanso ili nawo umboni ochokera ku mbiri za dziko lapansi ndipo sairasi ameneyu ngakhale lero linotu si mbiri yongokamba chabe alipodi analipo ndipo anamwalira ndipo ngakhale lero lino anthu amapita kukaona manda a mkulu ameneyu otchedwa sairasi ndipo paulosi wotchula za sairasi yehova ananena kuti ndidzakulitsa dzina lako, ndidzaonjezera dzina lako. Ndipo Yehova anaonjezeradi dzina la Sairasi, konena kuti Sairasi sanangokhala Sairasi chabe, komanso amatchedwa Sairasi the Great. Dzina ili lonena kuti the Great silibwera wamba pokhapokha uchite zina zake zapamwamba zosiyana ndi ena onse. Ulosi umene unanenedwa ndi Yehova okhala ngati oputaputa okhala ngati opanda tanthauzo unakwaniritsidwadi yehova ndiye mulungu woona chifukwa iye akayankhula zimachitikadi milungu ya dziko lapansi singathe kupenekera ndi kukamba za zinthu za mtsogolo koma yehova ndiye yekha amatha kukamba zinthu za mtsogolo ndipo yehova amabetchera iuzeni milungu ya dziko lapansi inene zinthu za mtsogolo inenso ndinene tione za amene zidzachitika tikamachitira umboni zonena kuti yehova ndiye mulungu woona sikungokamba monga mongosankha kuti tasankha kuti ndi uyu ayi ndi zoonadi yehova ndiye mulungu woona ndiye amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi ndiye amene analenga zonse yeremiya chapter 10 verse 10 koma yehova ndiye mulungu woona ndiye mulungu wamoyo mfumu yamuyaya yeremiya chapter 45 verse 5 ine ndine yehova ndiri yehova ndipo palibenso wina popanda ine palibe mulungu ndithu yehova ndiye mulungu woona mulungu wamoyo amene analenga inu ndi ine amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi amene ali mwini zonse amene dzulo tamupeza kuti kunja kuno kuli mulungu mulungu ameneyo ndiye yehova Palibenso mphamvu ina, palibenso chinthu china chimene chingapikisane ndi Yehova. Anthu amatama mphamvu za dziko lapansi, anthu amatama milungu ya dziko lapansi, anthu amaopa milungu ya dziko lapansi, koma sitikuyenera kuopa kena kalikonse kapena kunjenjemera ndi china chilichonse, chifukwa iyo ndi milungu ndipo ndi milungu ya pansi pano, ndipo pakutha kwa dziko lapansi idzatha nayo kumodzi koma yehova ndiye mulungu wamuyaya amene analipo alipo ndipo adzakhalabe mpaka na muyaya ndipo yehova ameneyu akudziulula yekha ku dziko lapansi anadziulula yekha ku dziko lapansi kudzera mu buku ili limene timalitchula kuti baibulo chinamkomera mulungu akumwamba kunena kuti ndizionetsera ku dziko lapansi anazionetsera kwa anthu osiyanasiyana pakungoyankhulana m'mawu koma anaona kuti zochitika zokhudza ine zidzilembedwa, kunena kuti zikafikire kwa anthu ambiri ndi kwa anthu ochuluka. Ndipo zimenezi zinalembedwa mu nthawi zosiyanasiyana, inde, mu nthawi zochuluka. Ndipo pakupita kwa nthawi, Yehova mwa mzimu wake anasuntha anthu, nakhudza anthu amene anazitenga zonsezi naziika pamodzi, zimene zimapanga buku ili limene limatchedwa kuti Baibulo. Yehova ndi Mulungu. amene ali ndi pulani ndi cholinga osati ndi kamtundu ka anthu osati ndi anthu ochepa koma ndi dziko lonse lapansi milungu ya dziko lapansi ndi milungu ya dera imene imachita zinthu zake ngati uli kumeneko ukasuntha kupita kwina umakapanga za milungu ya kumeneko yehova sali choncho yehova ndi mulungu wa pena paliponse ndipo ali nayo pulani ali nacho cholinga kwa munthu wina aliyense okhala pansi pa thambo Ndithu Mulungu woona ku dziko lapansi ndiye Yehova, Mulungu amene inu ndi ine tikuyenera kum'pembedza, tikuyenera kumulambira, tikuyenera inde kumutsatira. Usiku uno ndikuyitanireni kukupembedza Mulungu ameneyu. Mwina ndikutheka mwakhala mukhulupirira milungu yosiyanasiyana ya pa dziko lapansi imene mwina munjira ina imaoneka ngati ndiyo imene inalenga dziko lapansi ndiyo imene inalenga munthu koma ayi alipo mulungu mmodzi amene analenga zinthu zonse alipo mulungu mmodzi amene analenga kumwamba ndi pansi alipo mulungu mmodzi amene analenga inu ndi ine alipo mulungu mmodzi amene analenga anthu akuda analenga azungu analenga amwenye analenga maindianzi inde mulungu mmodzi ameneyo ndiye yehova ndipo akuyembekezera kuti munthu wina aliyense okhala pano pa dziko lapansi amkhulupirire iye ndi kumtsatira iye ndipo akuyembekezera kuti inu ndi ine tidziwe ndi kuphunzira za iye tidziwe cholinga chake polenga munthu tidziwe cholinga chake pokulengani inu inde pondilenga ine ndipo mulungu ameneyu ali nawo mayankho amafunso amene timakhala nawo ali nawonso mayankho onena kuti dzikoli linakhala bwanji kunena kuti likhale loyipa zinachitika ndi chani kuti dziko likhale loyipa mayankho amenewo yehova ali nawo ali nawo mayankho onena kuti tikuchokera kuti tili pati ndipo tikupita kuti yehova monga mwini zonse ali nawo mayankho amenewo usiku uno ndipitirize kukuyitanirani kukubwera usiku wina uliwonse pamene tidzayamba tsopano kuphunzira za mulungu woona ameneyu amene tampeza lero kuti ndiye yehova ngati ina alipo milungu ina imene munayiopa ayi imeneyo si milungu ndi milungu ya pansi pano ndipo pakutha dziko lapansi idzatha kumodzi ingaoneke yamphamvu ingaoneke yoopseza ingaoneke yonthunthumitsa yobweretsa mavuto ndi zina zonse koma ayi alipo yehova mulungu mmodzi woona ndipo ndiye yehova ndipo ndi ameneyo amene inu ndine tikuyenera kumpembedza ndi kumlambira ndipo mu msonkhano uno tikhala tikukambirana kuphunzira inde zokhudza mulungu ameneyu ndipo tikhala tikukambirana tikuphunzitsana kuchokera mawu ake opatulika amene ali baibulo imirirani pamene tikufuna kupemphera titatha kupeza ndi kuona kunena kuti inde ndizoona kunja kuno kuli mulungu amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi ndipo mulungu ameneyotu si milungu ina yonse imene ife tinayimva si milungu ina yonse imene ife tinayiona si milungu ina yonse imene tinayiphera mafano imene tinayipelekera nsembe ndi zinthu zosiyanasiyana ayi alipo yehova ndiye mulungu woona ndiye mulungu mmodzi mulungu amene anadziulula yekha kuchokera mawu ake buku lopatulika limene lili baibulo ngati mwakhala mukhulupirira mulungu wina ino ndi nthawi yabwino yonena kuti mupereke mtima wanu kukuyamba kukhulupirira yehova ameneyu ngati mwakhala mukuopa ndi kunthunthumira ndi kunjenjemerera milungu ya dziko lapansi ayi iyo ndi milungu yopanda moyo ndipo milungu imeneyo idzatha mu nthawi imene dziko lapansi lidzatha koma mulandire mulungu yekhayo oona amene ali yehova mulungu wakumwamba titseke m'maso tipemphere oyera ndi olemekezeka ndinu yehova mulungu wamkulu mulungu wamphamvu zikomo chifukwa cha tsiku la lero lachiwiri la msonkhanowu mudatha kutiuza dzulo kunena kuti munalenga chilengedwe kuti chidzilalikira ndi kunena kuti kunja kuno kuli mulungu ndipo munthu wanzeru ndi olingalira bwino akhozadi kudziwa ndi kuona kunena kuti moyowu dzikoli si ngozi alipo wina amene ankapanga ndipo mu tsiku la lero mwatiuza kuti wina ameneyotu si zimene timazikhulupirira ndi kuzidalira ndi kuzimva koma wina ameneyo ndinu yehova mulungu wakumwamba inu ndinu mulungu wamoyo inu mulungu amene mulipo ndipo ndinu mulungu wochitachita ndipo inu ndinu mulungu wamuyaya amene wakhulupirira inu adzakhala inde mu mthunzi wanu kufikira na munthawi yakugona kwake inu mulungu amene simusintha ndipo inu si munthu iyayi zikomo chifukwa cha usiku umenewu khala nafeni ndikukulitsa chikhulupiriro chathu ndi chitsimikizo chathu mwa inu yehova kuti tikathe kudziwa ndi kutsimikizika kuti zonse zimene timachita ndi kupanga zokhudza inu sikutaya nthawi sikusowa zochita inudi ndinu mukuona ndi wakubwezera mphoto kwa munthu wina aliyense dalitsani wina aliyense amene anabwera mu usiku uno ndi kukhala thandizo lake ku chosowa cha moyo wake. Tiyendetseni bwino pamene tikubwerera, ndipo pitirizani kugwira ngodya zitatu ya moyo yathu, mphepo isaombe kufikana titamaliza inde msonkhano uwu. Litamandike likwezeke dzina lanu, mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu tapemphera, amen.